Eris su Centro Commerciale Naturale de su Cursu, in Nùgoro, est intervènniu chin unu documentu firmau dae su presidente Salvatore Piredda in sa chistione de su mercaeddu chi si fachet cada chenàpura in Giardinetos, pro ammentare sa richiesta fata a su trechi de Jannàriu de che lu tramudare aterube, ca in cue dat irfadu, a sas màchinas chi tràbican e depen postegiare e a sos mezos de s'ATP. Su presidente Piredda iscrivet chi su mercaeddu est unu fallimentu, siat ca zente bi nd'at paca e siat ca no est in su locu adatu, e atacat fintzas s'assessore a sas atividades produtivas Marcello Seddone ca in custos meses no est resissiu a isòrbere sa chistione. A nùmene de sos ambulantes rispondet Roberto Stara, presidente provinciale de s'ANVA, Confesercentes, chi no est contràriu a sa tràmuda aterube de su mercaeddu, ma pedit chi siat unu locu adeguau e chi non nch'isperdant sos ambulantes abarraos in atividade chi como sun decheoto. Stara ammentat chi bi fit un'acordu chin su Comune pro che lu tramudare in Viale Costituzione, ma chi dae s'istampa at ischiu chi s'acordu est brincau. In prus non si podet pretèndere chi su mercaeddu tanchet dae una die a s'àtera o chi si facat su sàpadu, ca sos cummerciantes ant unu calendàriu prestabiliu ca depen andare a bèndere in àteras biddas puru. A pustis de meses e meses, sa chistione chi pertocat su pacamentu de sos prèmios comunitàrios a sos agricoltores e a sos allevadores est galu in artu mare. E pro custu sa Coldiretti de Nùgoro Zastra at detzisu de falare in prata a protestare pro sos ritardos chi che sun isperdende sas aziendas. S'apuntamentu detzisu dae sos dirigentes de sa Coldiretti est pro su trechi de aprile in Pradu. Est dae meda chi denuntziamus sos problemas de chie traballat in campagna, nat su diretore de Coldiretti Nùgoro Zastra Alessandro Serra, e in s'ìnteri de sos addòbios fatos in custas dies chin sos sòtzios est essiu a pizu de prus puru. Amus chircau de mediare e de dialogare pro risòrbere su problema de sos pacamentos de sos prèmios comunitàrios mancaos, e in de innantis amus semper acatau unu muru de gomma, antzis amus cassau fintzas fartas in sos ufìssios sardos de Argea. Un'àtera vertèntzia pertocat su prètziu de su late. Bator annos fachet su berbechinu romanu si bendiat a chimbe euro e otanta tzentèsimos a su chilu, nat su diretore Serra, e su late a otanta tzentèsimos a litru, a pro su pastore. Oje su romanu est a oto euros e chimbanta tzentèsimos su chilu e su latte imbetze a novanta tzentèsimos a litru e est in punna puru de abbassiare. Un'addòbiu urgente pro faveddare de sa chistione de sa crisi de su cunsòrtziu industriale provintziale de Nùgoro, A lu pedire sunu sos segretàrios provinciales de sa Funtzione Pùblica de CGIL Cisle Uil, Sandro Fronteddu, Giorgio Mustaro e Raffaella Murgia, chi in una lìtera imbiada a sos assessorados regionales a s'Ambiente, Indùstria e Traballos Pùblicos. S'istrutura pùblica istituida chin sa punna de azudare su zassu industriale est patinde sas cunsichèntzias de sa mancàntzia de òrdines dae sas aziendas oramai tancadas, iscrivene sos segretàrios provinciales. E si fintzas a oi est istadu possìbile a andare a dae innantis, chin sacrifìssiu e chin s'antìtzipu de dinare meda, como non benit prus bene. Dae su mese chi intrat non s'ant a poder prus pacare mancu sos istipèndios e garantire sos servìtzios. Sos sindacados ammentan chi bi fit unu progetu de assentu de su cussòrtziu chentza ispesas pro sas cassas pùblicas, ma chi podiat apèrrere prospetivas nobas pro su cussòrtziu industriale. Su progetu, sutalìneant sos sindacados, aiat bisonzu de autorizatziones dae sa Regione chi, ja s'ischit, no est lestra e de contipizu cando depet isòrvere sos problemas de su territòriu de Nùgoro. Su cumpartu artesanu puru in Sardigna, cunforma a sas dispositziones natzionales novas de su Decretu legislativu chentu barantotto de su duamiza e bìndighi, at unu sistema pròpriu de amortizadores sociales. Sas impresas interessadas sunu bindichimiza chin prus de sessantamiza dipendentes. Pro cussu dae prima die de jannàriu totu sas impresas artesanas, francu cussas de su setore edile, depent contribuire a su fundu de solidariedade bilaterale de s'artesania chin versamentos mensiles chin su modellu F bintibattoro. Ja fit tempus chi s'artesania aeret unu sistema pròpriu de amortizadores sociales, at nau Stefano Mameli, segretàriu regionale de Confartigianao Impresas Sardigna. Unu fundu apòsitu pro sos bisonzos de sas impresas prus minores. De su fundu, ispricat sa Confartigianao, podent godire sos traballadores assuntos chin cuntratu a tempus prenu o partziale, fintzas sos assuntos chin cuntratu de aprendistadu professionalizante, chi apan un'antzianidade de traballu efetiva a su mancu de novanta dies dae sa data de presentatzione de sa dimanda de cuntzessione, non b'intran sos dirigentes e sos traballadores a domicilio. Sas possibilidades sun duas, s'assegnu ordinàriu chi pro trèichi chidas intervenit si si suspendet o si minimat s'atividade de traballu, S'assegnu de solidariedade chi pro bintises chidas si dat in casu de minimada de s'oràriu pro evitare licentziamentos pro cajone ogetiva giustificada. Sas chimbanta chimbe dies chi an cambiadu s'Itàlia e sunu su mamentu prus dolorosu de sa prima Repùblica. Sun sas dies cando sas brigatas rujas ch'an secuestradu e an mortu a su presidente de sa Democratzia Cristiana Aldo Moro e a sos agentes de s'iscorta. Dae su sechi de martu, sa die chi che l'ana picau, in carrera Fani, a su nobe de maju millenobichentos e setantotto, cando a Moro l'an acatau mortu in su cofanu de una machina. S'istatista democristianu, architetto de su compromissu istoricu, in s'interi de sa gherra fritta, at postu paris in su guvernu sa DC e su PC, referentes de duas cuncetziones oppostas, cussa de su mundu occidentale democraticu e s'atera chi pompiabat cara a s'URSS. A crarire totu sos misteros de su casu Moro non sun bastados protzessos, indàgines, inchiestas. E pro cussu s'annu coladu an istituidu una commissione parlamentare de inchiesta nova chi in un'annu de traballu at acatadu novidades e fartas in sas indàgines. Pro nde mentovare una, in carrera Fani, bi fin binti brigatistas e non doighi comente resurtat dae sos protzessos. De su casu Moro nd'ana faveddau custu manzanu in Nùgoro in sa biblioteca Satta, in s'interi de un'addòbiu promòviu dae su Liceo Clàssicu Asproni chi at chèrfiu addobiare unos cantos cumponentes de sa commissione de inchiesta. A sa manifestatzione, coordinada dae su prèside Antonio Fadda, sunt intervènnios Giuseppe Fioroni, presidente de sa commissione, e sos componentes Caterina Pes, Miguel Gotor e Giuseppe Luigi Cucca.